Daoibh Rang 6, So inniu an Déardaoin, no it's an Céadaoin, ok the week is going slower than I thought it was, so inniu an deichiú lá de mhí Feabhra dhá mhíle is a fiche a haon. So Hump Day, middle of the week, an Céadaoin atá ann agus an t-earrach atá ann. Still no sign of sneachta but maybe, b'fhéidir amárach. Now inniu táimid ag léamh Daithí agus na bróga reatha arís in ár nAbair Liom.

leabhar so we're gonna keep goin' today and see how we get on so just listening here Bhí Daithí ag iarraidh bróga reatha nua a cheannach so all the briathra are circled, ok? We've highlighted na focail agus na nathanna nua Chonaic sé péire iontach He saw a lovely pair D'iarr sé cead iad a cheannach ach dúirt a Mham go raibh siad i bhfad ró-chostasach He asked his Mammy ach dúirt sí She said that they were ró-chostasach Too expensive. Bheadh air an t-airgead a bhailiú féin, he would have to collect the money himself. Remember, an Modh Coinníollach. All of these are An Aimsir Chaite but this one is a different one, An Modh Coinníollach. We're gonna fly through this anyway because we did it yesterday. D'oscail sé a bhosca airgid. Bhí euro caoga ann. Fuair sé ochtó cent faoin gcófra sa chistin agus cúig euro idir na cúisíní ar an tolg. Okay, so he got five euro between the. cushions. Fuair sé dhá euro seachtó faoi na suíocháin sa charr. Ach bhí droch-chuma ar an scéal, things looked bad. Chosain na bróga reatha ochtó euro, they costed eighty euro. Bheadh obair crua ag teastáil, there would have to be hard work done, chun an t-airgead seo a fháil, to get this money. Ghlan sé an teach ó bhun go barr agus thug a Mham deich euro dó. D'ullmhaigh sé, he prepared, an dinnéar agus thug Daidí deich euro eile dó. Chroch sé suas maisiúcháin Nollag do Bhean Uí Riain, he hung up the maisiúcháin Nollag for Misses Ryan, agus fuair sé cúig déag euro uaithi, from her. Fuair sé fiche euro ón Uasal de Búrca mar thug sé a mhadra ag siúl gach tráthnóna. Ní raibh ach €15 ag teastáil uaidh ansin, just €15 left. And then tháinig a sheanmháthair ar cuairt Dé Sathairn, she came on a visit ar an Satharn. Thug sí, she gave him €20 do Dhaithí mar bhronntanas Nollag luath, as an early Christmas present. Faoi dheireadh, eventually, bhí dóthain airgid aige, he had enough. Ar aghaidh leis, off he went go dtí an t-ionad siopadóireachta agus é ar bís, bhí sceitimíní air. Cheannaigh sé na bróga reatha agus bhí gliondar croí air, he was delighted, he had a happy heart. Ach, there's a casadh ar an scéal, twist, ok? Isteach leis ar scoil, in he went to school, Dé Luain agus na bróga reatha nua air, with his new runners. Bhí bród an domhain air, he was so proud. Thug sé faoi deara, he noticed, go raibh an péire céanna ar Sheán, the same pair ar Sheán. A Dhaithí! arsa Seán. Nach bhfuil na bróga reatha seo thar barr! Daithí, aren't these runners outstanding, excellent, unbelievable! Cheannaigh mé iad ar líne, I bought them online. Ní raibh orthu ach daichead euro! They were only forty euro, daichead euro!

um, ten euro, so sorry this one is where did he get the ochtó cent, the eighty cent? Cé a thug cúig euro dó agus cén fáth? Who gave him cúig euro agus cén fáth? Cé a tháinig ar cuairt Dé Sathairn agus cad a thug siad dó? So who came on a visit and what did she give him? Ok, ón scéal atá i leith cad a thug sí dó. Ok, so we have two briathra anseo. Uh, cén difríocht a bhí idir bróga reatha Daithí agus bróga reatha Sheáin? So what difference is there between Bróga Reatha Dhaithí agus Bróga Reatha Sheáin agus conas a mhothaigh Daithí nuair a chuala sé an méad a thug Seán ar a bhróga, meas tú? So how did he feel when he heard, chuala means heard, Faolán, you said chonaic yesterday means heard. Chonaic means to see. Chuala means heard. So nuair a chuala sé an méad a thug Seán ar a bhróga reatha nua. So how did he feel? Bhí something air.

10 answers Keep going till you get ten out of ten Keep practising until you get deich as deich Don't send it to me with two out of ten or five cúig as deich I want deich as deich It'll only take dhá nóiméad Ok, so no writing this bit Ok, trí bhéal orally, voice message this bit Click on the link agus deich agus deich deich as deich ten out of ten Then, also today, guys, we have our, um, what do we call it, Fuaim agus Focal. Ok, so we've E agus F inniu. Now, today we're doing a bit of gramadach. Chuig an, which means to, but chuig an gets an urú. So scríobh an múinteoir nóta chuig an bpríomhoide. The first one is done for us. Ok. Uimhir a dó, scríobh Niamh litir chuig an whatever. Niamh wrote a letter to the bank. Uimhir a trí, scríobh Siobhán litir chuig an whatever the.

Yeah, you just write what the picture is. Is that ceart go leor, guys? Go raibh míle míle maith agaibh, okay? Slán libh.